ndị be anyị daalụ ndị ọma na-ege m ntị aka m bụkwa nwaada ifeọma maọbụ ị kpọọ m ada ngaladụ ihe m wetara anyị n'ụbọchị tata bụ ka m gwa anyị ihe ọjị kola nut ihe ọjị gbara na ihe ha gbara pụtara n'asụsụ igbo asị m gịnị ihe ọjị gbara akpọgwụ ọjị ihe ọ gbara ya na ihe ọ gbara pụtara n'asụsụ Igbo biko sonye m ma nyekwara anyị aka tụsa ozi a ka ndị na-afụghị ya wee fụkwu ya ka ndị na-amaghị wee mara ya nke mbụ m nwere n'akwụkwọ m tata bụ otu ọjị gba otu ihe a na-akpọ ọjị gbara otu bụ ọjị ogbi ma ọ bụ ọjị isi mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ata ụdị ọjị dị otu a nke abụọ m nwere ebe a bụ ọjị ọ bụrụ na ị kpọwa ọjị ọjị gbaa ụzọ naabọ ihe ọ pụtara bụ ọjị kụrụ aka a na-akpọ ya ọjị kụrụ aka ụfọdụ ndị anaghị ata ya ụfọdụ ndị na-atakwa ya nke atọ m nwere ebe a bụ ọjị gbaa atọ ọjị ọbụla gbara atọ ife a na-akpọ ya bụ ikenga mana anyị nwa ama ihe ikenga pụtara n'asụsụ Igbo ọ bụrụ na ị mara ihe ikenga pụtara ihe onyonyo ọzọ m ga-eme aga m akọwara unu ihe ikenga pụtara ikenga pụtara ihe kwudosiri ike n'ala ihe nwere ngabasị ihe nwere mgbọrọgwụ ya bụ ihe ikenga pụtara n'ibie nkenke mana aga m akọwara gị n'ihe onyonyo ọzọ m ga-eme ihe ikenga pụtara n'uju kịta anyị na-akọ maka ọjị nke anọ bụ ọ bụrụ na ọjị gbaa anọ ihe ọ pụtara bụ ahịa anọ enwere n'asụsụ Igbo enwere eke oye afọ na nkwọ mụwa ga-etinyekwara unu ihe onyonyo kọwara unu ihe afịa anọ enwere n'ala Igbo ihe ọ pụtara aga m eme ihe onyonyo kọwakwara unu maka nke ahụ mana taa ka anyị gbado anya n'ihe ọjị na ihe ọjị pụtara ise ọ bụrụ na akpọgwụ ọjị ọjị gbaa ise ndị ụfọdụ kwenyere na ọjị ahụ bụ ọjị ọmụmụ ọjị ga-eweta ihe ọmụmụ ihe eri eri ọjị ihe ọma ka ọ bụ a na-atakwu ya ata anaghị etufu etufu nke isii m nwere ọ bụrụ na akpọgwụ ọjị ọjị gbaa isii ihe a na-akpọ ya bụ ọjị okwu na ụka ọjị gbaa isii ihe a na-akpọ ya bụ ọjị okwu na ụka anaghị ata ya ata a na-etufe maka na ọ bụ ọjị okwu na ụka ọ bụrụ na nke asaa m nwere ọ bụrụ na akpọwa ọjị ọjị gba asaa ihe ọ pụtara bụ ọjị akụ na ụba ọjị ọmụmụ ihe ọ bụ ọjị ọmụmụ ụfọdụ ndị mmadụ n'ala Igbo na-adịkwa na-akpọli orili ha na-akpọ orili ha na ụfọdụ na-egbu ewu ụfọdụ na-egbu efi iji wee ṅụrie ọṅụ na ọjị ha gbara asaa ndị be anyị amara m na o nwere ihe ị mụta n'akụkọ a ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụta n'akụkọ a ngwa nyere m aka tinye aka n'akara mkpakarịta ụka gwa m ihe ị mụta o nwekwa ajụjụ ọ bụla ị ga-ajụ jụọ m na nwaada ifeọma nọnyelu unu ịza unu ajụjụ dum ọ bụla unu ga-ajụ ma sonyekwa